nwaanyị adịghị anụ di n'oge maka ụdị ndụ onye ụwa ha biri abịa n'ọdịnala Igbo anyị ma na na-anọ ụwa anọ na anyị o jesịa o chighata ọkachasị ọ bụ na o nwere ụgwọ i ji i chigha azụ ka ị bịa bigharịa ndụ ka ị were nwee ike kwụọ ụgwọ ahụ ya kpatara Igbo ji asị na e nwere ụwa m asaa ụwa m asatọ onye ọbụla nwere seven times or eight times to redeem himself. Now, onye ọbụla a mụrụ o nwere ihe a na-akpọ ịgba afa agụ. Nwata ọbụla a mụrụ kwesịrị ịma onye nọlụ ụwa, then a mara ụdị ndụ onye ahụ biri. Dịka m si wee gwa unu mgbe gara aga na o nwe nwaanyị na-achọ nwa ebe ọbụla e jere a sị ya na o mere abortion o jee na nke pastor a sị ya na o mere abortion o jee na nke dibịa a sị ya na o mere abortion mana nwaanyị ma na emeghị abortion ofu onye wee sị nya jee jụọ onye na-agba afa onye mere abortion a ọ ya nwa ka ọ onye nọlụ ụwa nwanyị wee jee jụọ e wee sị ya na onye nọlụ ụwa na ọ ya mere abortion mana ya nwa nọrọ ụwa anọ bụzi onye ga-akpụ ya bụ alụ nwaanyị wee kpụọ ya bụ alụ under one year ọ chịrị ejima n'aka na onye ọbụla kwesịrị ịma onye ụwa ya na o nwe ndị bụ na ndị ụwa ha onye nọrọ ha ụwa na o nwere ụdị afụfụ onye ahụ tara ikekwe o nwere etu o si wee jee ije di o were ṅụọ iyi na ya bịa ụwa ọzọ na o nwezi ihe gbasara ya na ije di mana ị gaghị ama ị na-agaghị eli so a bịa na usoro ọdịnala igbo onye ụwa mmadụ ụdị ndụ o biri nwere ike igbochi nwaanyị ịnụ di gbochie nwoke ịnụ di onye ọbụla kwesịrị ịgba agụ mara onye nọlụ ụwa maka na ụwa dị ịsaa dị ịsatọ o nwere ihe a na-akpọ iyi ụwa ụfọdụ na-eme ha na-abịa ụwa abịa na ndị otu ha because etu ọ dịkwa n'elu ụwa ka ọ dị n'ime mmụọ ha ṅụọ iyi na ha abịa na ha ama anụ di n'oge maọbụ na ha abịa na ha ama anụ anụchaa ụfọdụ na-aṅụ iyi na ha abịa na ha ya atụ na ha ya amụ mgbe ahụ ha ga-atụ ha ya mụọ ọ nwụọ a bịa echigha so onye ọbụla bịara ụwa kwesịrị ịma ma o nwere iyi ụwa ọ ṅụrụ ọ bụrọ mmadụ niile na-aṅụ iyi ụwa were bịa mana o nwere ndị na-anọ n'otu ndị otu ikekwa ndị ọgbanje mmiri ma ọgbanje enu ala aṅụ iyi ụwa na ị bịa na ị gaghị anụ di mana ọ bụrụ na ị bụ onye ghọtara ọdịnala igbo ajụba ese ọ bụrụ na onye ahụ ṅụrụ iyi ụwa e wee were n'oge wee chọba ya wee mara ihe ga-eme ya ka ana wee jụọ oyi ihe a na-agwa unu bụ etu omenala na ọdịnala igbo si wee fụ ihe na-akpata na nwaanyị adịrị anụ di ma ọ bụrụ na eme ọ nụọ ọ na-ebinwu be di ọ gbapụta ndị be anyị ga-etinye anya na mmiri maka na nkụ dị na mba n'ọkwa ya na-eghere mba nri ụfọdụ nwere di na mmụọ ụfọdụ nụrụ nwanyị na mmụọ ị ma ị na-ekwu ihe a ọ na-adị some people a na-asị na na ndị a na-eme nkọgheli mana akọchakwa akụ fechakwa ọ daara awọ ihe a na-ekwu spirit husband spirit wife it is real mana kee ka ị ya-esi wee ma o a sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ị jụọ ese wee kọọrọ gị ị kọọ mkpa gị ebunye gị miti ihe m na-agụpụtara unu a bụ those things from the perspective of omenala na ọdịnala Igbo na-egbochi na-elead to delayed marriage some a na-anụ chaa chaa o nwe ndị bụ na a kpọrọ ha oku na ha bụ ndị ọrụ na tupu ha afụ nwaanyị ha ga-anụ maọbụ fụ di ha ga-anụ na ha ga-ebu ụzọ zaa oku ahụ ụfọdụ ka a kpọrọ oku ka ha bịa bulu ọfọ a na-agbagharị elu na ala onye ahụ jee America ọ kpọnata ya o jee Europe ọ kpọnata ya ndị ihe a mere ndị mma o mere ka nkụ ndị gụkwara n'akwụkwọ gụwa isi until e mee gịnị a zaa oku ahụ ikekwe na a kpọrọ gị oku ka ị rụọ ọrụ mmụọ ka ị zọọ ndụ ị hapụ oku gị a kpọrọ gị na-eme ihe ọzọ agwụ ewee na-ebugharị gị ikekwe a kpọrọ gị oku ka ị bụrụ eze nwanyị asụta ya n'oyibo igbo geenụ ntị asụta ya n'oyibo agbata ya n'ọsọ